ndikupatsani moni abwenzi anga okondedwa onse amene mumaonera mu dzina la ambuye yesu khristu ambuye akudalitseni chifukwa cha njala imene ili pamtima panu kungotsekula vidiyo imeneyi nkumaonerera muli ndi zambiri zoti mukadachita pa nthawi imeneyo mukadatsatira zungotanthauza kuti muli china chake m'moyo mwanu muli njala muli ludzu la ambuye yesu khristu pamene mukhala ndi nthawi ngati imeneyi igwiritseni ntchito mwanzeru Ambuye Yesu Khristu akuti penapake abale ake na amene amamva ni kucita malamulo. Ndipo timakhala abwenzi ake ngati timva ni kucita. Mulungu sangofuna kungokumva ni kuyamikila. Mulungu afuna moyo wathu. Kungousambila m'manja uthengawo kuti ni wabwino sizokwanila. Pilato analephela kusambila m'manja Ambuye Yesu Khristu. Mulungu akufuna mumgwadire, mumtenge Iye akhale Mbuye ndi Mpulumutsi wa moyo wanu. Mawu ake akati, Lapani, batizidwani m'dzina la Ambuye Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo, ngati ndi mawu a Mulungu, ngati ndi chifuniro chake, inu Mulungu afuna muchite. Aleluya! Ndiye ndi mawu a Ambuye. Ambuye akudalitseni kuno. Aleluya. Nimakhala nikunena kuti muzikhala muli pa group imene ya WhatsApp ya kumudzi wa Yesu. Chifukwa mavidiyo ambiri amapita pamenepo kuphatikizapo mauthenga ena. Nambala timapereka nimeneyo. Ndiye ah, mosataya nthawi timangofunika tipemphere. Atate wathu wakumwe- wakumwamba tikuthokozani tikuyamikani chifukwa cha nthawi iyi. Lolani mzimu wanu oyera amene analemba mawuwa abwere amasulire kwa ife. natidalitsa natipatsa mkate wa nthawi ino mene mu dzina la ambuye yesu khristu pempha zonse mchiyamiko amen mawu athu owerengedwa achoka ku buku la yeremiya yeremiya 8 vesi ya 19 kulekeza 22 baibulo likuti vesi ya 19 akuti taonani mawu akulira kwa mwana wamkazi wa anthu wanga ochokera ku dziko lakutali kodi mziyoni mulibe yehova Kodi mulibe mfumu yake? Chifukwa chanji andiputa ine ndi mafano awo osema ndi zachabe zachilendo? 20 Masika apita, mphakasa yatha, ndipo ife sitinapulumutsidwe, 21 bala la mwana wamkazi wa anthu anga ndaphweteka nalo, ndada mtima, kudabwa kwandigwira, Kodi mulibe mvunguti m'Giliyadi? Kodi mulibe msing'anga mmenemo? Chifukwa chiyani analeka kuchira mwana wamkazi wa anthu anga? Pamene tawerenga apa timafuna titengepo phunziro la chifukwa chiyani. Chifukwa chiyani? Mulungu akufunsa, akudabwa, akudandaula chifukwa chiyani. Nthawi imeneyi anali anthu a Mulungu amenewo, ana a Israeli, nthawi ya mneneri Yeremiya imeneyi. Komanso mu nthawi za aneneri ochuluka amakonda kubwerezabwereza makhalidwe awo a Israeli. Unapeza zonena kuti nthawi imeneyi mziyoni muli mfumu muli Yehova m'menemo. Ana a Israeli amapita ku mayiko achilendo akutali kukafunafuna thandizo ku milungu ya mafano, zinthu zakuti sizimathandiza, milungu yachilendo imene imangowapatsa maululu mavuto pa mavuto pa mavuto ochuluka. Aleluya! Ndiye amakhala ali kutali kumeneko amusiya Yehova ku Israeli, asiya mfumu yawo m'Ziyoni, numakasakasaka milungu yachilendo imeneyi. Kumeneko amakhala akulira, kudandaula, afunafuna thandizo, koma Mulungu ali thandizo. Alipo m'dziko lawo, koma amamusiya m'menemo, numakafunafuna thandizo kumeneko. Ndiye Yehova pamenepo akuti, Bala la mwana wamkazi wa anthu anga ndaphweteka nalo. zamukhudza, kuvulala kumene ana ake avulala, akuti ndada mtima, kudabwa kwamugwira, Mulungu akuti kodi mulibe mvunguti mu Giliyadi? Kodi mulibe msing'anga m'menemo? Chifukwa chiyani analeka kuchira mwana wamkazi wa anthu anga? Chifukwa chiyani? Yehova akufunsa funso limenelo. Aleluya! Ndiye a- akufunsa akuti kodi mulibe mvunguti m'Giliyadi? Mulibe msing'anga m'menemo? Msing'anga mwachidule ni mtumiki wa Mulungu, mtumiki wa Mulungu, mneneri ni msing'anga amene. Aleluya! Amene amabweretsa uthenga ochokera kwa Mulungu kuti anthu achiritsidwe kuthupi ngakhale ku uzimu. Aleluya! Mvunguti pa chizungu amati ndi mafuta, tilimodzi eti? Mafuta kapena kuti mankhwala amenewa amene amachotsa ululu, tonthozo. Aleluya! Ndiye Mulungu afunsa, mulibe mvunguti m'Giliyadi? Mulibe msing'anga m'menemo? Anali alimo msing'anga Yeremiya ameneyo. Munali muli mfumu mu Israeli m'menemo, Yehova mwini wake amene amachotsa ululu wao, amene amachiritsa nthenda zao zonse. koma m'malo mwake amapita ku mafano achilendo kumeneko ndiye zimamudabwitsa yehova inunso mukhoza kudabwa chimodzimodzi aleluya mwachitsanzo ah, inu mutakhala kuti mwapanga kukonzekera kwa china chilichonse anthu aku- mu- mu- mumanga tchalichi ndi anthu akuwuzani kuti mukamanga tchalichi imeneyo tibwera ku tchalichi kwanu tidzasonkhanako ndiye mwamanga tchalichi ija bwinobwino mwamaliza Mukuona zoona kuti anthu aja sakubwerako ku tchalitchi kuja, inunso mukhoza kudabwa chifukwa chiyani. Mesa kodi anthuwa amati afuna tchalitchi apa, tikamanga tchalitchi azibwerako? Kapena sitinaimange mmene iwo amafunira? Mukhoza kukhala ndi mafunso ambirimbiri kuti chifukwa chiyani. Ndiye Yehovanso naye amakhala ndi mafunso nthawi imeneyi kuti chifukwa chiyani? Monganso mmene ali ndi mafunso lero lino. Chifukwa abwenzi anga okondedwa amene mukunimvetsera, Mulungu wapanga kukonzekera kwina kulikonse kwakuti moyo wanu usatayike upulumutsidwe, kwakuti inu moyo wosatha mukhale nawo, kwakuti inu muchiritsidwe ku nthenda zanu. Aleluya! Mulungu wapanga kukonzekera kwina kulikonse kwakuti inu muthandizidwe. Ndiye inu njira ya Mulungu imene yokonzedweratu pa moyo wanu mutayilandira nkuyikankha pansi natsatira zinthu zina zachilendo mwa malingaliro anu, njira zanu. Mulungu ali ndi ufulu wofunsa kuti chifukwa chiyani? Aleluya! Chifukwa, abwenzi, china chilichonse ndiye chakonzedweratu. Ndipo chipulumutso cha Mulungu chimenechi nchaulere. Palibepo ndalama ayi. Ambuye Yesu Khristu adafa kale pa mtanda paja ndi ntchito yothaitha, yosoweka inu ndi ine tikhulupirire mu ntchito yothaitha imeneyi. Aleluya! Koma Mulungu amationa kuti tikunyozera, tikuyang'ana kumbali. Sitikusamala za uthenga wake. Sitikusamala za njira imene Mulungu watipatsayi. Mulungu amafunsa kuti chifukwa chiyani? Aleluya! Mmenemonso ndi mmenenso ana a Israeli amachitira, anali ali ndi thandizo, anali ali ndi Yehova mu Israeli. Munali muli msing'anga mmenemo, munali mvunguti mu Giliyadi, koma amachoka daladala n'kumapita ku milungu yachilendo kumakafunafuna chithandizo kumeneko. Zinthu zimene sizimathandiza, zachabechabe, zimangowapweteka, kumawapatsa maululu. Aleluya! Pamene Mulungu amakhudzidwa kuti bala la mwana wamkazi wa anthu anga anakhudzidwa nalo. Kodi mulibe mvunguti m'Giliyadi? Mulibe msing'anga m'menemo? Chifukwa chiyani? Analekeranji kuchira mwana wamkazi wa anthu anga? Aleluya! Ndiye mu m'Baibulo muli nkhani ina iyi ya Ahaziya, Mfumu Ahaziya. Mfumu Ahaziya anali mwana wa Yezebeli ni Ahabu. Aleluya! Ahabu ndi Yezebeli uh, anali anthu amene anapanduka pa njira ya Mulungu. Makamaka Ahabu inali mfumu ya Israeli imene inakwatira mkazi wa mitundu ameneyi Yezebeli wopembedza mafano atamukwatira mkazi ameneyo anabweretsa kupembedza mafano mu Israeli, anapangitsa anthu a Mulungu kuti amusiye Yehova azipembedza mafano zachabe zachilendo ngati zimenezo. Aleluya! Kuteroko tinene tizisamala amene tikufuna kukwatira kapena tikufuna kukwatiwa. Tizifunsa chifuniro cha Mulungu m'moyo mwathu. Aleluya! Chifukwa munthu amene ali okhulupirira amafunika akwatirane ndi munthu okhulupirira mnzake. Mukakwatira kapena kukwatiwa ndi munthu osakhulupirira, amakuchotsani pa chikhulupiriro chanu. Akakupangitsani kuti mupembedze nawo mafano ake muzikachita naye zinthu zake. Ena amati, ah, tikamsintha ameneyo. Simungamusinthe. amasintha mulungu munthu ndi mulungu mulungu amafuna ana a israeli azikwatirana pakati pawo okhaokha samafuna azikwatirana na anthu amitundu amenewa aleluya ndiponso afuna israeli wauzimu lero lino ameneyu ana ake akazi na amuna amene ali ndi mzimu woyera kuti azikwatirananso pakati pawo okhaokha okhulupirira okhaokha. Aleluya! Kuti chikhulupiro chisafe. Pamene Ahabu atapanga mistake imeneyo yokwatira Yezebeli ameneyi, aleluya, zinapangitsa Israeli kuti achoke pa Mawu a Mulungu. Kupembedza mafano kunabwera mu Israeli. Nde makolo amenewa anali ni mwana Ahaziya ameneyi. Ahaziya, popeza makolo ake amatsutsana ni zonse za Yehova, anatenga njira yake mwachanguchangu, aleluya, kutsutsananso ni zonse za Mulungu. chifukwa anangoziyamwira izo kuchokera kwa makolo. Makolo, muzisamala moyo umene mma- umene mmakhala, chifukwa makhalidwe anu mumapatsirakonso kwa ana anu. Mumapereka chikoka. Nthawi zina zake musamangodandaula ana anu kuti ana anga aulowerera autere autere. Muzidzifunsa kaye inuwo kuti kodi ineyo nachitapo chiyani kuti mwana wanga akhale wabwino. Chifukwa timangofuna ana abwino koma palibe chimene timachitapo chakuti ana athu abwino. Aleluya! Taonani, tilibe nthawi yoti ana athu tiziaphunzitsa Mau a Mulungu. Tilibe nthawi yakuti ana athu tiziapempherera, tiadziwitse za Mulungu woona ameneyu, mu mphamvu yake ya chiuka. M'malo mwake, ana athu amakhala ali ku ma television kumeneyi, kumangonera vimakatuni va dziko loipa ngati vimenevi. Aleluya! Kumangokhala nthawi yawo ndi anzawo osakhulupirira a dziko lapansi amene amawaphunzitsa makhalidwe oyipa kumeneyi. Aleluya! Komanso zina amaona kwa inu mmene muchitira. Chifukwa inu ngati makolo mukhala moyo wanu wa zibwenzi musadzidere nkhawa ana anunso akamakhala moyo umenewo. Mukakhala kuti mmasuta, mmamwa, ndi mochuluka kwambirinso kuti ana anu adzatengere moyo umenewo. Chifukwa mumapereka chikoka moyo uja pa ana anu. Ana anu amayang'ana zimene zija. ngati mmamenya akazi anu ana anu amaona kuti o mkazi pamafunika kutere akamatere pamafunika kumenyako ngati mmachitira mwano amuna anu mwana wanu wamkaziyo amaonanso zimenezi kuti o timaterenso apapa ndipo zimenezo zimalowa mwa iyeyi haleluya mneneri wathu william branham ameneyi Akuti kulowelela kwa achinyamata kwa masiku ano titati tikuonetsetsa sikulowelela kwa achinyamata koma ni kulowelela kwa makolo. Makolo ni amene alowelela ataya malo awo. Chifukwa cha kulowelela kwa makolo zapangitsa kuti ana nawonso alowelele. Aleluya! Nde atsogoleni ku njira ya Khristu ana anu. Mwina sangabwelelebe koma lisakhale vuto lanu. likhale vuto lawo osati la inu kuti simunachitepo kanthu aleluya ndiye ahaziya amene anali wotsutsana ndi za yehova nde nthawi ina ali pasanja pa nyumba yake imeneyo anagwa atagwa anavulala atavulala anali pakama wake pamenepo amafunafuna chithandizo amafunafuna msing'anga pena pake aleluya amafunafuna mvunguti kuti utonthoze moyo wake umuchiritse ndiye zimene anachita iyeyu anatuma asilikali ake amenewo kuti apite ku ekironi kumeneko kuti akafunsire kwa belezebule Ale- belezebubu aleluya amene ali mulungu wachilendo wa mafano akuchita zonsezo koma mu israeli muli mulungu mmene ndi anatuma asilikali amene kuti pitani mukafunsire ku ekironi kumene kwa belezebubu kuti pakama pamene nagona pano nichira? Ndiye antchito aja ananyamuka pamene paja numapita kumene kuja. Ndiye Mulungu ali ndi njira imene amadziwira zinsinsi za moyo zimene anthu amachita. Aleluya! Diso la Mulungu limaona chimene amachita Ahaziya chimenechi. Ndipo chimene Mulungu anachita, anapita kumeneko ku malo ena ake kumene kudali mtumiki wake Eliya amene. Nthawi imeneyi mudali Eliya mu Israeli, Mudali nsing'anga ndithu. Ndiye Mulungu adamuuza Eliya china chilichonse. Aleluya! Kuti chimene yachita mfumu ni ichi. Yagwa ndiye atuma anyamata ake akupita ku Ekironi kumeneku ali pa njira ya ku Baala-zebubu. Akafunsire kumeneko kwa mfumu kuti kodi achira pamenepo? Tapita ukakumane nawo. Aleluya! Ndi a Mulungu ameneyo amene amaona za mfumu imeneyo Ahaziya. Alephera bwanji kuona zimene inu mumachita, zimene mumati za mdimamu, m'madark corner zimenezi? Alephera bwanji kuona, amaona zabwino ngakhalenso zoyipa. Aleluya! Ali pano pa dziko lapansi, Mawu a Mulungu amene Ambuye Yesu Khristu amazindikira zinsinsi za m'mitima. Amamuona Natanieli ali pansi pa mtengo akupemphera. asanakumane naye aleluya inali nthawi imeneyi pamene ah, filipo anakumana ndi ambuye yesu khristu anakhulupirira kuti ndi mesiya aleluya ndiye filipo ameneyo sanangodzisunga zija yekha koma anafuna akamuuzeko m'bale wake natanieli ameneyi mukadzakhala kuti mwakumana naye mesiya bwenzi yanga simudzakhala chete mudzauzekonso ena kuti nakumana naye aleluya za forum iyi za gurupu iyi yakumudziwa yesu imene mumva mawu a mulungu nimayamikira kuti muthandizika simufuna kuti muthandizike nokha moyo wanu umakhala pa moto kuti niuzekonso ena apangidwe add pa gurupu amene pamudziwenso mesiya ameneyi aleluya ni mmene zinalili ni, ni filipo ameneyi ndipo anakamuuza a m'bale wake ameneyu natanieli Aleluya! Kuti nakumana naye Mesiya wolonjezedwa uja. Anafunsa kuti? Ku Betelehemu. Iye uja anakayikira, Ah, inu ku Betelehemu sikungachoke chinthu chabwino ayi. Aleluya! Kumene kuja kadali kamzinda kamene kamatchuka ndi uhule, zoyipa zimachitikira m'dera limenelo. Ndiye amakayikira kuti ah kumeneko sikungachoke kanthu kabwino ayi. Monganso mmene anthu amakayikira mwa chonchomo. Si bwino kungoziweruza zinthu. musanazione. Aleluya! Tafufuzani mawu olalikidwa ni mawu a Mulungu kapena ayi, chifukwa mukhoza kungomvapo pa anthu awo odzitenga akuluakulu a maphunziro awo otchuka ndalama zawowa. Aleluya! amadigiri ma doctor chanchani ma doctor of philosophy of divine nimaona ngati kuti nzenizeni zimenezi koma muwaona ubatizo akuuzani wa pamphumi uti chimene chili chosiyana chimene anachita yohana